nne m ụtụtụ ntụ tụpụrụ anyị ime sobali igbulu n'ụnọ gbuo n'agwụ eze nwaanyị abụghị ime asụlụ ọra nri sobali ebekuo ngị na ụtụtụ taanị nwa abaghị ya kasị gị bata ọsọ na olu ka o ji elu ezumezu agwụ ezumezu agwụ ezumezu agwụ ezumezu agwụ ezumezu agwụ ezumezu agwụ ezumezu agwụ ezumezu agwụ

chukwu oke m ebekukwe ngị otu ọgbanje na otu dada na otu ejima otu eze nwoke na otu eze nwaanyị bata na ọsọ olukwe ka o ji elu ndị ichie ukwu ndị ichie nta ichie nwoke na ichie nwaanyị nna m nwakalọ nna m obieli nna m nwa be nna m okechukwu na ọnụọra obidịmma nwaanyị agụleri batakwa n'ọsọ olu ka o ji elu onye tụrụ ntụ aba na abụ ọkwụ ya wee okwu ala ewe m ududo onegwu aza alụsị akata nwaanyị udo amụzi ya igba ana amadị na amanasa adị na ịba arịa mụ olukwenu ka o ji elu nya ọrụ igba ụzụzụ ọka ngene abana bụ ezu na ọmambala ajana ikwu nne m aguleri ajana ikwu nne m aguleri ebekuwakwa ngị ive dị na aguleri doo ive dị na aguleri doo obuga nne m leri nna m leri chievoruwo dịka ogbo ọgụ ebekuwe m unu ive dị n'ikwu nne nna m bụ ụmụ nkịtị ajịja ụmụekete aguleri iyi ọjị ụmụekete aguleri olukwe ka o ji elu gbataba na ọsọ bịa kwanị na ọkwa mụ na ala unu ee a na-ekwuru na onye ọzọ amụlụ alịba m unu bata na ọsọ taanị nwa sị unu dịka ogbo ọgụ nekwenụ na ego ka m ji n'aka wee na-ekpe ekpere ego nwa ka m ji agọ ọvọ sị na ego nwa bụ ive m ji wee na-ayọ ndụ ego nwa ka m ji ayọ akụ na ụba ive niile mara mma n'ụwa anụnwa bụ ego ka eji wee gote ya ego ka eji atụ ndụ mmanụ wee were ego onunwa wee na-agọ ọvọ wee na-ayọ unu ayịyọ sị unu dịka ogbo ọgụ ive niile eji ego egota nya akọnarịna m ego akọnarịna m ọkwa na ego bụ mma nwoke chọọnụ m mma chọrọ nwoke mma chọrọ nwoke bụ ego nwoke m lụụlụ ọlụ ego bịabalị ya nwaanyị m lụụlụ ọlụ ego bịabalị ya ekwu m na o nwere m lụụlụ ọlụ ego ya akọnarị wee na-ayọ unu ayọ na ezinụlọ m nwe ego akọna m ego eji egbo mkpa akọna m ego eji eme ife omume akọna m ego eji alụ ụlọ akọna m ego eji ego moto akọna m nya akọna mụ arọ na-alụrụ ọrụ nya akọna my fans and my followers ive niile vụrụ m n'anya ka m ji ego a wee na-agọlụ ọvọ ebe ọbụla ba nọ na taanị nwa wee na-ekwu okwu n'isi ya kwuo sị na ọ ya-adịlị ba na mma ka gere bụ ibe ka bara bụ ive niile na-esonye m ekwu m na aka nlibe ebu ego aga ebebe ebu ego all my fans all my followers ebe ọ bụla unu nọ na ana m agọlụ unu ọvọ ego ana m agọlụ unu ọvọ ndụ ana m agọlụ unu ọvọ ive akụ akụ na ive enwe enwe ive ọ bụla ị na-eme ị na-azụ avịa ego ya bataba n'avịa gị avụ ị ya-azụtaba ego ịzụta avịa ịzụta ego ịlụọ hotel ịzụta ego ịlụọ ụnọ ịzụta ego ịlụ ụnọ enu ịzụta ego ịlụ ụnọ ana ịzụta ego ịgba moto ibe gị na-agba ana m agọlụ gị ọvọ tata nụnwa sị na ive niile e ji ego eme na ọ ya abịawala gị ego oyibo ya ejelu gị ozi ego oyibo ya ekputara gị ụlọ tata ka m ji ego a wee mee point of contact sị na ibe niile bịalụ be m sị mụ na ego bụ ive dị ba mkpa na ba avụrọ ego ba ji kwụ ụgwọ ụlọ tata ka m na-ekele ego na mmụọ ekwu m na ego ya abatara gị na mmụọ ego ya abatara gị na mmadụ ihe ọ bụla ị na-eme ekwu m na ego ya na-esi ebe a wee na-abatara gị ekwu m na ọ ya adịrị gị na mma ọ dịrị gị na mma n'ụtụtụ ọ dịrị gị na mma n'ehihie ọ dịrị gị na mma na mgbede ọ dịrị gị na mma na ndeli ị na-alarụ ụla ego a na-abịala gị ị na-aga ije ego a na-abịala gị ị kwụlụ ọtọ ego a na-abịala gị ị nọ obodo oyibo ị ya akpataba ego ị kpata ya na dollars ị kpata ya na naira ị kpata ya na kuwait ị kpata ya na pounds ị kpata ya na shilling ị kpata ya na ego mba ụwa niile ị kpata ya na rand i gote ya na dirham ị kpata ya na ego mba ụwa niile ebe ọ bụla i tielu aka ọ ya na-agazili gị onye ọbụla na-asị na o nwerọ ka ego bata gị aka ekwu m na onye avụ ya anwụ ọnwụ ike ka ba ra bụ ibe niile bụ sị na o nwerọ ka ive ọma ya emele gị na ba ya dịrọ ndụ fụ gị ka ị kpatara ego nke aka gị ekwu m na onye avụ ya anwụlịlị tata ka m ji ego nụnwa wee sị na ego nụnwa ya ejeli gị ozi na mmụọ eji m ego a wee na-akwụ ụgwọ ọbụla m ji na mmụọ ụgwọ m ma mgbe m ji wee jide ụgwọ m na-amarọ mgbe m ji wee jide tata ka m ji ego a wee na-akwụ ụgwọ ahụ eji m ego a na-agbalị isi m eji m ego a na-agbalị isi ezinụlọ m eji m ego a na-agbalị isi ụmụaka m eji m ego a na-agbalị isi m ụsọbalị niile eji m ego a na-agbalị isi ibe niile fụrụ m n'anya ibe na-asị m tinye be na ekpele nwoke na nwaanyị adị ya a sị gị dịka bụ ọgụ unu na ego nụnwa ka unu wele ka unu wele ya wee gbalị isi onye ka anwụ arọ eji m ego a wee gbanwere isie sị na ọ ya anwụ onye ive ike ka eme onye ka enwe accident ewere m ego a gbanwere isi gị sị na ị ma enwe accident ana m agọlụ gị ọvọ tata sị na ya dịka echi n'echi a na-agụrụ agụ shed gị ndị na-ada ada ewere m ego a mee point of contact na shed gị ahụ shed gị ya amụtaba ego ego niile gbalụ gị ọsọ ego niile ahịa ya taba azị luck niile gbalụ gị ọsọ luck niile ahịa ya taba azị dịka m ji ego a nụnwa wee sị ka nke ndị ahụ ya dịka m ji ego a sị ka nke ndị ka m mma ekwu m na ndị ka m mma ya enyewe m ego my destiny helper ya elocate m onye na ya bụ nrụọrụ ya ọrụ onye na m lụlụ ọlụ ife ọ na-eme ya ebido tata nụnwa wee gaba ayịyọ ka m na-ayọ unu sị n'udiko bụ ọgụ ego si na ugwu nya bịalụ m ego si na mmiri nya bịalụ m ego si na ndịda nya bịalụ m ego si na ọkụ nya bịalụ m ego si na aka nwoke bịalụ m ego si na aka onye ọcha bịalụ m ego dị n'obodo oyibo dị iche iche bịalụ m na ọ nya bụ ife m na-ayọ unu sị n'udiko bụ ọgụ na ego nụnwa m ji wee na-ayọ ayịyọ ife dị mma mere m mere m mmadụ sọbalị niile mere ife ndị na-esonye m all my fans all my followers eji m ekpere seven days anyị na-eme wee na-elota be na ekpele ibe niile fụrụ m n'anya na ọ bụ ve niile ekwu m na emechara ya na ekpele na ndụ ba niile ya agbanwe ana m etinye be na ekpele ebe ọbụla ba nọ na ndị nọ obodo oyibo ndị nọ na naịjirịa ana m agọlụ gị ọvọ gị bụ my fans gị bụ my followers ekwu m na ndụ gị niile ya agbanwe ive niile ma ya agazili gị n'afa Chukwu na ọdịnala